Ee, ọha obodo mma mma nụ anyị ekene unu n'ụdị pụrụ iche em n'ụbọsị tata o nwelụ ife anyị chọrọ iwepụta ka em, anyị ga-achọ ka unu tụnyere anyị ọnụ na ya i je na comment section ee ịmalụ suggestion ihe em, ife i chere a ga-eme ya bụ ife and ya bụ ife bụlụ ife a na-akpọ um, o nwe ife anyị kpọlụ um, local herdsmen like dịka anyị na-agagharịgasị n'obodo ka anyị fụ ka obodo si aga maka na ife dị anyị mkpa bụ ọdịmma obodo community development mmepe n'ebe ọ dịrị mmadụ na mmadụ ibe ya mma anyị wee chọpụta e nwelụ ndị a na-akpọ o nwelụ ndị bụ local herdsmen unu ma na anyị nwere herdsmen ndị nke na-akpọ efi aba na farm ndị mmadụ mana anyị chọpụta na o nwegasịrị ndị bụ nọkwa na fa bụkwa ndị obodo anwa mana a bịa fa a- ahapụ ewu na atụrụ fa fa abaa na farm ndị mmadụ na-atachasị ife ndị mmadụ kọrọ fa agbachi nkịtị mgbe ụfọdụ ọ bụkwa ndị a na-eji aka fa fa nee anya na ndị kọrọ ife akọsigo na fa ewelu anụmanụ fa je tinye na farm mmadụ ewu fa ma atụrụ fa dịka um, ife onyonyo afụ ị na-afụ ife a bụ farm ndị mmadụ ị na-afụ atụrụ gasị ndị mmadụ lapụ gasịrị o je na-atagasị um, ife ndị mmadụ kọrọ mgbe ụfọdụ ndị na-emekwa ife a bụ ndị agbata obi maka na um, eyewitness anyị ndị nke ọ fụrụ o nwere ofu nwoke ị ga-afụ n'ihe onyonyo a bụ yanwa kpọ Those eh, ndị anwa bụ atụrụ ma ewu jee na-etinye na farm ndị mmadụ bụrụ ife jọgburu onwe ya. so anyị na-asị ka unu tinyekene ọnụ ka a tụkenelụ obodo alo ife a ga-eme n'ụdị ife maka na oge na-adịghị anya anyị ga-abanye n'ịkọ ife udu mmiri abịabago and ọ ga-abụ ife mgbawa obi na mmadụ kọsịrị ife n'ubi ya mgbe a ga-ewezi mgbe ọ ga-ejezi were ihe ọ kọrọ n'ubi ọ bụrụ na anụmanụ atasịgo ya Ọ bụrụ na onye ọzọ ewerugo anụmanụ ya je tinye na ebe onyanwa kọrọ ife, ọ tasịa ya, yanwa ejezie, anụ ya amaa abụba, o jezie je ree ya n'ahịa, onye kọziri ife agbala aka. And unu ma na n'oge dị ugbua, a na-agba mbọ n'ụdị pụrụ iche ịkwanite ịkọ ife n'anị Igbo maka na otu ụbọsị si wee dị, ndị Igbo anyị kwesịrị ịnaghachikwa azụ ọfụma ọfụma n'ịkọ ife maka na agụụ dị. ee and anyị chọpụtara na ebe dịga ebe tegasịrị aka esi ebudatasị nni na be anyị ebudatachazie ya ọ gala ọnụ nnukwu so e wee na a- a- a- agba mbọ ka ndị be anyị banyekwa ọfụma ana ọbụna i nwelụ kaba ahụ fụ na ị kọrọ ya ife mana ọ ga-abụzi ife mgbawa obi bụrụ ife jọgburu onwe ya na mmadụ kọsịzịa ife a mmadụ ewere ewu na atụrụ jee tinye na ya ọ tasịa ife ndị anwa so ka a tụnyekene ọnụ mekene maka o nwee ndị na-abụ fa fụ ụdị ife ya ụdị ife dị onu anwa, fa egbuo ya nwa bụ anụmanụ. Ụfọdụ ewelụ poison tinye na the farm, anụmanụ anwa anụmanụ anwa anwụọ. Mana ka anyị tụnyekene ọnụ nyekenụ ndị obodo suggestions ife e nwere ike ime na ụdị ife a. So i jee na comment section anyị, i i i um, nye anyị your uh, your own suggestion ka a malụ ee ka a tụnyekene ndị mmadụ alo then ka anyị wee na-akwanitekwu mmụọ ndị mmadụ ịkọ ife n'oge dị ugbu a bụ nke a na-akpọ farming ka ndị be anyị naghachikwa na agriculture ndị be anyị ka ụbọsị tata maara anyị mma